ne badenw anw bi fɛn o fɛn fɔ réseau sanfɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ de ka sɔrɔ ka kuma an badenw an ka don video kɔnɔ anw bi dalilu jɔ ni cɛw yɛrɛ kumakan de ye ni ala sɔnna
a y'a partager

ee a kɛra baara ye dɛ
lima takuluna ma la tafalun a bɛ fɛn bɔ a nɛn kan a yɛrɛ ti min kɛ kabura maktan indallahi an takulu ma la tafalun ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra aw la ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra aw la o de la don o don a bɛn'u ye wa a bɛn'u dɔn yɛrɛ silamɛw tɛ dɛ C'est grave, hein? An ka don kuma filanan na. O dɔ bɛ mun nɔfɛ yirimani ninnu a haramuyalen don silamɛw fɛ yen silamɛ ka yirimaniw sigi i ka so sariya y'a haramu n'o ye alakira ka sira ye mun kama mun na a haramuyara ko a tɔgɔ ye yirimani wala yirimani yɛrɛ tɔgɔ jalan tɛ haramu ye parce que adamaden maaninw bɛ yen ka ban mun na yirimani haramuyara parce que alakira sallallahu alaihi wasallam ale nana ka mɔgɔw bɔ bolisɔn de la boli dun tɛ foyi ye yirimani ni faramaniw wa o tuma na ni sariya sɔnna ka kafiriw permettre u ka to ka yirimaniw bila u bara k'a fɔ ayi an ti boli sɔn bilen mais an b'an janto ninnu na comme souvenir ni sariya jɛnna n'o ye a mɛn o mɛn mɔgɔ segin man go i sɔn kɔrɔ ma o kɛra min kɛ kira ko ko a maa o maa dalen b'a la lahara bɛ se ko ɛ ɛ suraya ninnu ye haramu ye bara i kana sigi yen bon pour que ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la a ko wa mɛlɛkɛ ti jigin maa si ka so kɔnɔ so min ni yirimani bɛ karima faamu mais ala kira ye foto haramu yɔrɔ jumɛn ye kira cira mɔgɔ minnu ma yirikurun batolaw de don boli batolaw de don bon boli o ye yirikurun dɛsɛnen ou bien fara ou bien nɛgɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon olu minnu dilalen don ni kafiriw b'o bato kira nana ka mɔgɔw latuubi mɔgɔw tuubira dɔw tuubira ka kɛ ala fɛ bon o mɔgɔ minnu tuubira ka kɛ ala fɛ ka yirikurun bato dabila kira y'a ye yirikurun bi yen hali bi o dɔw ka so bon n'u ɲininkara nin bi yan mun na u ko kira ma nin yirikurun an b'u mara dɔrɔn c'est-à-dire ka an hakili jigin kɔrɔlenw na n'o tɛ an t'u mara ko an bɛ ninnu bato bilen an seereyara ni ala ka tilebanjɛ ye kira ko fɛn min y'aw kafiriya ka kɔrɔ hali bi o man ɲi aw bolo a y'a to yen bon mais kira y'a ye hali bi a bɛ ye silamɛ dɔw bolo o ko yirikuru ninnu kira ko yirikuru in foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti don yen. a kɛra baara ye dɛ. a kɛra baara ye a kana da dɔnnibaa ninnu na dɔnnibaa jɔninw ko don a kana da alimami ninnu na alimami jumɛnw ko don a kana da moriw la moriw jumɛnw ko don a kana da waajulikɛla ninnu na waajulikɛla jumɛnw ko don waajulikɛla minnu ko don n'a y'a ye min jogo tɛ ala ta ye olu de ko don n'a y'a ye ala ma min fɔ u bɛ fɛ k'o hakilila di aw ma olu de ko don n'a y'a ye ala ko a ka kuranɛ na ko an ka kɛ cogo min na n'a y'a ye minnu tɛ ten olu de ko don hasidiw de ko don a nafigiw de ko don a walejugukɛlaw de ko don o y'u tamasiyɛn ye ala kira ye tamasiyɛn fila d'a ma o la n b'o di o b'an bɔ o de ye u da bɛ min fɔ u t'o kɛ u b'a fɔ mɔgɔw ye ala ko tan ala ko tan nk'u yɛrɛ u t'o kɛ ɔ o tuma na ala ma min fɔ sa u b'o de kɛ

a kɛra baara ye dɛ siga t'a la ala kira ko o de y'a a dɔnnibaa kafiriw ye u tamasiyɛn ye wa a k'u dɔn sa a y'u dɔn ka ban yɛrɛ e bɛ se ka siran dɛ n'o tɛ i y'u dɔn walahi e y'u dɔn ala y'u dɔn
kira lamaloyalaw kira jogo de ye nin ye ka tila k'a kɛ kalabanciya ni nkalontigɛ ye ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma nin ye kira jogo dɔ ye